Chaill Contae Lú an cluiche ceannais sóisir anuraidh nuair a bhí dhá chúilín le spáráil ag Fear Manach orthu, ach bhí bua cuimsitheach ar Longfort sa bhabhta leathcheannais i mbliana lena n-áit a dheimhniú sa chluiche ceannais. Bhí bua iontach ag Aontroim ar Shligeach chomh maith le filleadh ar an gcluiche ceannais arís den chéad uair ó bhuadar é i 2022. Cé acu foireann a bheadh an bua acu agus a bhainfeadh stádas idirmheánach amach don bhliain seo chugainn? Bhí Mícheál Ó Drisleáin agus Sarah Dolan i bPáirc an Chrócaigh don chluiche ceannais sóisir TG4.
Níl aon cheist ardpheileadóir is ea í ocht a sé déag go dtí seo i mbliana. An ceann san le tuirlingt san áit chontúirteach istigh gach duine ag faire. Tá an pheil fós istigh agus ag an deireadh an réiteoir ag faire go géar agus brú agus cic, cic éirice. Sin an bhreith atá tugtha ansan ag an tús. Cúl le teacht ag an gcaptaen, Bronagh Devlin. Os a comhair amach, Rebecca Lambe Fagan, tá sé neadaithe sa líontán! Tús iontach ar fad ansan agus, bhuel, bhíodar ag lorg tús maith, tá sé aimsithe ansan acu agus címid arís, urchar isteach sa chúl. Bhuel, sin críoch iontach, críoch den chéad scoth ansin ó Bronagh.
Brú ansan ach glanta go snasta agus Aontroim ag teacht babhta amháin eile. Sárbhliain curtha isteach agus deis istigh ansan sa lár. Tiobraid í dul ó dhuine go duine agus tá an ceann san ag an deireadh thar an trasnán ag Theresa Mellon. Bhíodar ag lorg tús maith, sin 1-1 in imeacht ceithre nóiméad. Sea, sáriarracht ansan aici agus anois teacht i leith babhta amháin eile, an Lú agus deacrachtaí acu dul chun cinn a dhéanamh istigh ansan. B'fhéidir go bhfuil deis anseo sa ag Eimear Byrne, cúl maith sa chluiche leathcheannais. Ag iarraidh sleamhnú tríd, níl mórán tacaíochta ann di, tá sí fós ag dul thar n-ais ag an deireadh agus seans ag Aoife Russell an ceann seo, tá airde cheart ann agus tá cruinneas aici, theastaigh sé sin uathu. Scór maith ansan ag an Lú agus a gcuntas oscailte. Captaen na foirne agus seo chugainn arís iad. Tá siad breabhsach go maith istigh sna tosaithe. Cur chuige maith, crot maith orthu agus deacrachtaí ag cosantóirí Lú iad a smachtú. Deis ansan ag Omolara Dahunsi agus í fós ag dul leis an deasóg. An ceann san ag casadh agus ag casadh laistigh den chuaille ansan. Anois tús níos fearr curtha le hAontroim, níl aon cheist, ach b'fhéidir nach bhfuil an taispeántas sin le feiscint fós ar chlár na scór. Lú ag briseadh tríd agus oscailtí díreach os comhair an chúil. Tá sé sin éasca go maith ag Céire Nolan. Cúpla scór maith aimsithe as a chéile. Bhuel, tá Aontroim chun tosaigh ón tús anseo agus tá siad fós chun cinn. Ach diaidh ar ndiaidh tá an Lú ag feabhsú, an ceann san ag preabadh ag an deireadh. Buaite go snasta istigh ansan agus tá deis. ag Aontroim ag dul ó dhuine go duine uillinn an-ghéar leis an gceann san agus ag an deireadh tá siad sásta, tá sé sin treoraithe thar an trasnán, bhí uillinn thar a bheith géar ansan ag an lán tosaí agus Omolara Dahunsi ach dhein sí an gnó. Bheartaigh sí ceann gearr a úsáid ansin. go díreach é agus Céire Nolan ag teacht isteach. Deis ag an lán tosaí, sin í Kate Flood. Pasanna gairid ag dul ó dhuine go duine, casadh maith ansan ag Flood agus, bhuel, tá sé sin thar an trasnán. Píosa sciliúnta ansan, ar éigean gur fhéach sí in airde. An chéad deis ag príomhscórálaí na foirne, scór deireanach ó Kate Flood. a chiallaíonn go bhfuil dhá chúilín eatarthu anseo i bPáirc an Chrócaigh agus sinn díreach imithe thar leath slí tríd an chéad leath. Cluiche taitneamhach go maith, an dá thaobh an-chothrom. Deis ansan ag Shannen McLaughlin agus braithim go bhfuil, le b'fhéidir cúig nóiméad anuas, muinín níos mó le feiscint in imirt Chontae Lú. Anois Maria O'Neill. Ciúin go maith go dtí seo. Beidh siad ag iarraidh í a mhealladh isteach san imirt níos mó. Smacht maith á choimeád uirthi ag cosantóirí an Lú ach anois deis arís ag Maria O'Neill an ceann san ag tuirlingt, ag casadh agus ag casadh laistigh den chuaille. Draíocht ansan ag O'Neill. Ocht 16 di go dtí seo i mbliana. Dhá chúilín maithe aimsithe aici siúd go dtí seo tráthnóna. Uillinn géar go maith. ciorcalú isteach agus ag an deireadh spás ag Lucy White. Arís ar imeall an D ansan ag lorg tacaíocht agus tá sé arís tar éis teacht anseo so ag Áine Breen, an captaen, agus sin scór inspioráideach ansan ach an cur chuige roimhe sin bhí an Lú breá sásta a bheith foighneach agus an captaen ag críochnú go deireadh. Sea, bhí sé sin an-imirt ansin ón Lú. Gach éinne ar an bpáirc, an Lú agus Aontroim gan an gan seilbh na liathróide a chailliúint. Tá sé ag tarlúint go minic anseo sa chéad leath. Anois Louise Byrne. B'fhéidir go mbeidh deis amháin eile ag an Lú sula séidfí an bonnán. Ach duine a bheith san áit ceart. Sí an bhean cheart anois le seilbh, sin í Kate Flood agus tá sé sin thar an trasnán ag an lán tosaí. An tarna ceann aici siúd tráthnóna. fágtha anois ag an Lú dul agus féachaint an féidir leo buntáiste a bhreith isteach dtí sna seomraí gléasta. An pheil a bhogadh go mear, sin an rud a theastaíonn anois. Aoife Halligan, leath caillte, beidh an tarna deis ansan b'fhéidir aici. Isteach sa lár. An bhean cheart le seilbh arís, Kate Flood, ag gearradh isteach, dhá chúilín go dtí seo, Kate Flood fós ag dul, casann sí, an ceann san treoraithe isteach agus tabharfaidh sé sin misneach thar na bearta don Lú ag dul isteach ag an mbriseadh, an tríú cúilín i bpreab na súl. aimsithe ag Kate Flood an bonnán séidtithe agus ciallaíonn sé sin go bhfuil ard ard-chéad leath críochnaithe anseo. Iarraidh cúrsaí a chothromú anseo atá siad, bhíodar chun tosaigh go dtí an naoú nóiméad agus fiche sa chéad leath. Ansan Kate Flood ag cothromú agus ag cur an Lú chun tosaigh leis an gcic déanach deireanach ins an chéad leath. Deis ansan arís ag Aoife Kelly. Tá sí ag brú amach agus b'fhéidir go bhfuil deis ar chúilín an comhscór an ceann san ag Maria O'Neill, an tarna cúilín aici siúd agus sin í an bhean is dóigh liom má tá Aontroim chun toradh maith a bheith anseo inniu. Sa dara leath anseo siad ag tabhairt níos mó tacaíocht dá chéile agus tá sé sin níos fearr. Go díreach é an Lú ag teacht babhta amháin eile Céire Nolan agus cúig cheann ar fóraoil ag an Lú, dhá cheann ar strae ag Aontroim. Tá deis an buntáiste tugtha agus seans ag Eimear Byrne an ceann san ag taisteal agus ag taisteal thar an trasnán, an chéad scór sa tarna leath aimsithe ag an Lú. Anois faid na páirce taistealaithe geall leis ansan ag Eimear Byrne. Thar n-ais a théann sí go dtí Kate Flood. Deis aici siúd ach an ceann san is dóigh liom de chiumhais na bróige arís agus, no, tá sé aici! Tá sé thar an trasnán ag Kate Flood. Shíl mé go raibh sé ag casadh ag an deireadh.
Cuimhníonn siad an briseadh croí ó fiche fiche ceathair anseo. Chaill siad ar dhá phointe agus tá sé sin ina n-aigne anois sa dara leath agus an t-ocras á taispeáint uathu. Tá go deimhin agus obair mhaith arís istigh ansan ag Nolan. An pas tugtha lasmuigh agus deis ansan ag an ionadaí sin í Mia Duffy. Ó, sárthionchar aici siúd. Cúilín iontach agus ceithre chúilín anois eatarthu. Tá sé thar a bheith tábhachtach anois. Caithfidh an Lú seilbh a fháil. Níl ach nóiméad fágtha agus seilbh atá thar a bheith tábhachtach anois ón gcic amach agus tá sé caillte acu. Tá caillte agus b'in é an rud deireanach a theastaigh uathu. Rith an ráis anois ag Aontroim agus iad sa tóir ar chúl déanach ansan. Bhuel, b'fhéidir go bhfuil am fós. Tá an ceann seo treoraithe thar an trasnán ansan ag Mellon. Náid a trí déag le haon a hocht, tá siad ag comhaireamh síos ansan agus tá an bonnán séidte anseo i bPáirc an Chrócaigh tar éis briseadh croí na bliana seo caite. Tá an gnó déanta ag an Lú anseo, deora sna súile agus, bhuel, bhí go leor laochra ar fud na páirce. Tá an corn le bronnadh ag an Uachtarán ar an gcaptaen, Áine Breen. Dhá chúilín iontach aici. 'Sí an captaen. Beidh sí dul a' pósadh an tseachtain seo chugainn Dé hAoine. Beidh ardcheiliúradh, tá mé cinnte go mbeidh an corn leobhtha. Still a scene, time will tell, yes it will.